Cuireann Teastas Eorpach na Gaeilge, nó TEG, a bunaíodh in Ollscoil Mhá Nuad i 2005, sraith scrúduithe agus cáilíochtaí ar fáil go dhaoine fásta atá ag foghlaim na Gaeilge. Aitheanta go náisiúnta agus go hidirnáisiúnta, tugann scrúduithe TEG an deis go iarrthóirí ag gach leibhéal foghlamtha deimhniú neamhspleách a fháil maidir lena gcumas sa labhairt, sa gcluasthuiscint, sa léitheoireacht agus sa nGaeilge scríofa. Tugann córas TEG spriocanna foghlamtha cinnte go fhoghlaimeoirí ar mian leo cur lena gcumas céim ar chéim. Tá chúig leibhéal cumais i gceist le scrúduithe TEG agus déantar cúram do na scileanna teanga ar fad ag gach leibhéal. Ag Bonnleibhéal 1, A1, beidh tú in ann comhrá an-simplí a dhéanamh le cairde, agus píosaí gairide a bhaineann le gnáth-imeachtaí an tsaoil a léamh agus a thuiscint. Ansin ag Bonnleibhéal 2, A2, beidh tú in ann abairtí simplí a scríobh agus cur síos a dhéanamh ort féin, do chúlra agus na rudaí a gcuireann tú suim iontu. Nuair a shroicheann tú Meánleibhéal 1, B1, beidh tú in ann plé a dhéanamh ar go leor de na hábhair a bhaineann le do shaol laethúil féin agus beidh tú in ann sult a bhaint as cláracha teilifíse agus raidió, fiú mura dtuigeann tú gach rud. Faoi Mheánleibhéal 2, B2, Beidh ar do chumas plé le réimse leathan ábhar a bhaineann leis an saol mórthimpeall orainn. Bainfidh tú sult as a bheith ag plé agus ag díospóireacht le cairde agus le comhghleacaithe agus beidh tú breá ábalta an Ghaeilge a scríobh, cé nach mbeidh tú cinnte faoi na rialacha ar fad. Is ag Ardleibhéal 1, C1, a bheidh tú ar do chompord iomlán agus tú ag úsáid na teanga. Beidh tú in ann an teanga a úsáid gan stró agus tú i mbun oibre nó i mbun teagaisc, nó ag plé le cainteoirí maithe eile. Níl aon dabht ach go dtugann scrúduithe TEG spreagadh agus sprioc chinnte don fhoghlaimeoir. Tugann daoine faoi scrúduithe TEG lena gcumas sa nGaeilge a mheas agus le cáilíocht atá aitheanta a fháil a léiríonn an caighdeán sin. Bhí an cúrsa dlí-chleachtadh trí Gaeilge á dhéanamh a'm, eagraithe ag Óstaí an Rí, agus bhí sé mar riachtanas den chúrsa sin an C1 a bhaint amach sula mbronntar an dioplóma sin ort. so bhí orm sé é a dhéanamh ach fiú más rud é nach raibh orm é a dhéanamh bheadh fonn orm tabhairt faoin C a haon mar níor fhreastail mé ar Ghaelscoil agus níl céim a'm sa Ghaeilge agus cé go labhraímse Gaeilge go laethúil níl aon cáilíocht faoi leith a'm so is dócha a theastaigh uaim an C shean a bhaint amach mar is rud éigin neodrach agus neamhspleách a léiríonns do chuid chumas sa Ghaeilge. I started learning Irish um two years ago uh at the Irish Cultural Centre in Paris. Um I decided to learn Irish because I'm very interested in Irish culture and I took the exam last year in Paris um and it was very helpful because it tested my speaking, um reading,

I hope I will go back to Ireland and and work and study here. The certification will be useful for education and employment. Bhí suim agam riamh san Gaelainn ó bhíos ar scoil agus nuair a fuaireas an seans anseo cúrsaí a dhéanamh, Thógas an seans agus an scrúdú ag an deireadh ansin, bhaineas triail as. An buntáiste atá ag baint leis ná go bhfuil cáilíocht agam anois, go bhfuil an teastas agam. Caithfidh mé a rá go raibh drogall orm ar dtús aon scrúdú a dhéanamh nuair a thosaigh mé ag athfhoghlaim na Gaeilge. cheap mé go raibh mo dhóthain scrúdaithe déanta agam i mo shaol. De réir a chéile, d'fhoghlaim mé faoi teg agus cad an córas teg agus go bhfuil córas, go bhfuil teg mar chuid de chóras idirnáisiúnta san Eoraip agus spreag sé mo chuid fiosrachta ansin agus léigh mé beagán, faoi teg. Bheartaigh mé é a dhéanamh agus bhí bhí dúshlán pearsanta i gceist freisin so chaill mé mo mo dhrogall de réir a chéile. Anuas air sin, tugann scrúduithe teg spreagadh, treoir agus sprioc chinnte don mhúinteoir chun gur féidir an tacaíocht cheart a chur ar fáil do na foghlaimeoirí ag leibhéil éagsúla agus iad ar a n-aistear foghlama. Is féidir le múinteoirí agus le heagraíochtaí a bhíonn ag pleanáil cúrsaí teanga dul go dtí an suíomh idirlín chun siollabais, scrúduithe samplacha agus ábhair theagaisc a fháil saor in aisce. Anois is mé ag múineadh do dhaoine fásta, tá sé an-úsáideach mar ar an suíomh teg é féin tá na. ais. Tá na siollabais ar fad leagtha amach go soiléir agus go héasca agus is féidir seicliosta a dhéanamh ar na topaicí agus na téamaí ar fad agus is féidir liom féin cabhrú leis an rang agus mo scileanna agus leideanna a bhí a'm sa scrúdú is mé á dhéanamh a roinnt leo. I mo thuairim féin, tugann teg go leor deiseanna d'aon duine a bhfuil suim acu sa Ghaeilge. domsa go gairmiúil chabhraigh sé liom go leor mar tá mé ag múineadh na Gaeilge anois agus tá an fianaise sin agam go bhfuil ardchaighdeán a'm agus chomh maith leis sin tá na cáilíochtaí a'm don Chomhairle Múinteoireachta. Mar sin, amach anseo, má tá mé ag iarraidh múineadh, is féidir liom é sin a dhéanamh. An buntáiste is mó don bhfoghlaimeoir ná gur féidir leo, go gcíonn siad féin an dul chun cinn gur féidir leo a dhéanamh, go gcíonn siad féin an próiseas céimithe go bhfeiceann siad go bhfuil rudaí áirithe le foghlaim acu. Tá teg go hiontach mar tá sé ar chóras céimithe, tá sé, tá siollabas leagtha amach mar sin is féidir leat dul ar aghaidh píosa ar phíosa, rud atá an-mhaith agus tá gach rud ar líne ansan chomh maith, tá sé leagtha amach go deas. Agus mar a deirim, ar chóras céimithe, sin é is tábhachtaí, is dócha, mar mhúinteoir. An rud is mó ná go bhfeiceann an dalta go bhfuil siad ag dul ar aghaidh ar chóras céimithe agus baineann siad amach sprioc agus is féidir leo an sprioc san a bhaint amach bliain i ndiaidh bliana. Bíonn córas scrúduithe teg in úsáid ag eagraíochtaí agus iad ag earcú foirne, lena chinntiú go mbeidh na scileanna teanga cuí ag na hiarrthóirí a cheaptar. Tá siollabas teg bunaithe ar an bhFráma Tagartha Comónta Eorpach do Theangacha, foilsiúchán fíorluachmhar a chabhraíonn linne agus muid ag leagan amach scrúduithe atá iontaofa agus bailí d'fhoghlaimeoirí na Gaeilge. Níl córas scrúduithe teg ceangailte le haon chúrsa teanga faoi leith ná le haon institiúid faoi leith. Ciallaíonn sé seo go dtugann na torthaí léargas neamhspleách ar chumas Gaeilge na bhfoghlaimeoirí. Déanann cogg a cuid oibre ar fad trí mheán na Gaeilge agus tá sé fíorthábhachtach dúinne a bheith cinnte go bhfuil ardchaighdeán sa Ghaeilge ó thaobh na cainte, an scríobh agus na léitheoireachta ag aon duine atá ag obair anseo. Tá faighte amach againn go dtugann teg an chinnteacht sin dúinn. Is dócha an príomhbhuntáiste ná go bhfuil córas céimithe ann gur féidir féachaint air agus gur féidir. a fheiscint cad iad na céimeanna atá ann, cén leibhéal Gaelainne a bheadh ag duine ó thaobh na scríbhneoireachta nó ó thaobh na cainte de. Agus tá sé sin an-bhuntáistiúil d'fhostóir má tá siad ag lorg duine éigin le cur ag an gcuntar poiblí, mar shampla, le leibhéal ard Gaelainne labhartha. Mar dhuine atá ag obair mar bhainisteoir in Ionad Seirbhísí Teanga i gceantar Chloich Cheann Fhaola, caithfidh mé féin a rá go sílim go bhfuil córas an-éifeachtach sa teg. Mar atá a fhios againn, tá cúig leibhéal éagsúil ann. Tá deis ann do foghlaimeoirí agus do chainteoirí dúchais creidiúint a bhaint amach atá aitheanta go náisiúnta agus sílim féin go bhfuil sin fíorthábhachtach do foghlaimeoirí agus do chainteoirí dúchais chomh maith. Tá creatlach láidir ann do na foghlaimeoirí arís agus do na múinteoirí. Tá ábhar teagaisc leagtha amach atá curtha le chéile go han-éifeachtach agus sílim féin gur rud an-mhaith ar fad é a bheith ar fáil againn. Bíonn scrúduithe teg ar siúl gach bliain in ionaid ar fud na tíre, ó Ollscoil Mhá Nuad go Baile an Fheirtéaraigh, ó Chorcaigh go Dún na nGall agus na hionaid atá againn thar lear. Tá leibhéal ann do gach duine, agus tá foireann teg anseo chun tacú le foghlaim agus le múineadh na Gaeilge. Bígí i dteagmháil linn! Gaeilge líofa céim ar chéim.